n balimaw aw ni ɲankuma somɔgɔw kori baasi tɛ nse donc bi baro bɛ fili chronique de bamako de kan fili a yɛrɛ titiri kɔnɔna a caman fɔra mɔgɔninfin an bɛɛ bɛ fili donc euh, série in bɛ o o o koɲa de kan quoi an ka fili an mɔgɔninfin anw ka fili donc sisan fili in ye u y'a kɛ parti fila de ye ne hakilina ta la a kɛra parti fila de ye parce que parti fɔlɔ u ye histoire histoire bɛ histoire histoire seegin histoire seegin de bɛ parti fɔlɔ la histoire seegin ninnu si ni si tɛ kelen donc euh, ça fait que eh, denmisɛnninw ka denmisɛnnin minnu bɛ yaala yaala dugu kɔnɔ dugu kɔnɔ eh, n'u ka palanninw ye

ko caman o histoire fɛnɛ b'a la fɛn min diyara ne ye nin nin parti la a histoire ninnu bɛɛ parce que mɔgɔ laji de don c'est pour que ka mɔgɔw laji et puis et puis k'a yira fɛnɛ ko mɔgɔninfin an bɛɛ bɛ fili mais fili tɛ baasi ye mais n tɛ segin kɔ o de o de bɛ se ka kɛ baasi ye quoi donc sisan e, voix nin dɔ b'a la yanni e, histoire bɛɛ ka daminɛ voix nin dɔ b'a la e nin voix diyara ne parce que a voix b'a yira yanni i ka don yanni i ka e, a lajɛ i bɛ histoire mun en fait a bɛna kuma mun kan quoi donc o yɔrɔnin kɔni o diyara ne ye et puis ka fara histoire ninnu yɛrɛ kan mais a histoire bɛɛ la min diyara ne ye o ye denmisɛnninw ka o ye denmisɛnnin minnu bɛ yaala dugu kɔnɔ olu ka histoire ye parce que a histoire kɔni a a bɛ mɔgɔ lahinɛ a bɛ mɔgɔ lafaamuya et puis o diyara ne ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan mais a bɛɛ ka di a bɛɛ ka di parce que a bɛɛ ye leçon de donc sisan parti filanan o ye o parti filanan o ye aisha o ye épisode caman ye aisha ni baro ka histoire kan aisha ni baro ye jɔn ye olu ye couple ye couple mun denmisɛnnin couple de don mais u ka denko bɛ ka gɛlɛya parce que n'i y'a ye a daminɛ kuma quoi a kɛlen comme u bɛ furu kɛra a mɛnna dɔɔni donc sisan mais u ka denko ma nɔgɔya e aw yɛrɛ b'a dɔn anw muso ninnu an ka parce que mali société la a ma nɔgɔn n'i furula kalo damadɔni ou tile damadɔ ou san damadɔni ni den ma sɔrɔ a kumaw bɛ caya donc aisha kɔni ale dɛsɛlen bɛ fɛn caman na o koɲa o problème koɲa la quoi donc baro kɔni k'i a cɛ ye mɔgɔ min ye mɔgɔ min don a bɛ faamuyali kɛ donc ale ka ale ka faamuyali ta la o tɛ baasi ye quoi o tɛ baasi ye parce que ko min don a bɛ se ka na joona ou bien a bɛ se ka to kɔfɛ donc sisan o hokumu na komi a y'a ye a muso besoin bɛ denko la donc u ye docteur dɔ siralatama pour que ka se ka traitement dɔw kɛ donc sisan traitement ɲana ah alhamdulilayi traitement ɲana mais fɛn mun mɔgɔ caman tɛna mun faamuya c'est que baro ni Aïcha ka condition na eh, ou baarakɛla t'u bolo baarakɛla t'u bolo mais je pense aussi u y'a kɛ peut-être pour que k'a yira ko mɔgɔ dɔw bɛɛ tɛ baarakɛla ta quoi dɔw bɛ préférer k'u u ka baara kɛ ou bien mɔgɔ wɛrɛ kana d'u kan so kɔnɔ ɔ donc sisan hokumu na baarakɛla tɛ Aïcha bolo donc a kelen de b'a ka baara kɛ or que ale ka kɔnɔmaya in a man nɔgɔ kɔnɔmaya min don a man nɔgɔn eh, donc euh, ani baro ka donc médecin y'a fɔ a ye ko il faut pas que a ka effort caman kɛ quoi donc hokumu na baro ye a ba wele pour que ba ka se ka na dɛmɛ kɛ so kɔnɔ ɔ ba dun kɔrɔlen don ba ko k'ale tɛna se ka na mais k'a bɛ baro dɔgɔnin bila ka na ee eh, o dɔgɔnin fana nana so kɔnɔ donc o nana normalement ka Aïcha dɛmɛ de mais ale m'o kɛ dɛ ale nana de ka donc ale nana ka problème wɛrɛ de fara Aïcha ta kan ka problème wɛrɛ fara ta kan mun na a b'a ka a b'a ka a b'a ka eh, baaraw fara Aïcha ta kan donc Aïcha kɔni a sɛgɛnna a bolo et puis a sɛgɛnna tellement o o koɲa a ka fɛn na parce que kɔnɔmaya in kun man nɔgɔn donc malheureusement den bɛ den tɛ sira sɔrɔ donc den tɛ sira sɔrɔ a yɛrɛ a bɛ ɲini a ma a fɛnna a ma jouera kan tellement donc a y'a décider parce que a bolo Aïcha eh, Baru ni a dɔgɔnin ni ko ale den olu sababu de y'a kɛ ni den in taɲara quoi donc a ye a y'a ka minɛnw ta ka taa u ka so a y'a ka minɛn ta ka t'u ka so Baru dun b'a muso fɛ donc a jouera u fila bɛɛ kan et puis a jouera dɔgɔnin fɛnɛ kan parce que dɔgɔnin y'a ye finalement a yɛrɛ ka kɛ ka ta eh, kɛtaw u ma ɲa quoi donc euh, ani kɔrɔkɛ bɛɛ u kun u yɛrɛ kɔni fo ka eh, donc kɔrɔmuso sisan eh, dɔgɔnin sisan o ye Aïcha eh, Aïcha teri dagawuli teri contacter pour que ka se ka kɛlɛ ban mais o si la Aïcha ma sɔn mais baro comme courage b'a la et puis a b'a muso fɛ a yɛrɛ kun bɛna kokɛbali dɔ kɛ tellement que a jouera kan quoi donc au final aa a y'a muso a muso sera ka segin so ɛɛ eh, muso seginna so buramuso fɛnɛ comme baru kun bɛ fɛ ka ko kɛbali kɛ donc euh, baru eh, buramuso fɛnɛ bɔra dugula ka na ka na bamakɔ ka na bamakɔ ko parce que ale den bɛ fɛ ka ko kɛbali kɛ ko muso ko donc ale bɛna muso wɛrɛ di baru ma donc muso filanan donc a ka di ayisa y'a man di ayisa ye muso filanan in bɛ sigi ah donc heureusement ayisa yɛrɛ mɔgɔ min don mɔgɔ lafaamuyalen don et puis mɔgɔ min don a dusukun ka ɲi donc muso min fɛnɛ buramuso kun bɛna muso min fɛnɛ d'a ma donc o muso fɛnɛ ye mɔgɔ mɔgɔ hɔrɔn ye quoi donc euh, sisan aw yɛrɛ de b'a tɔ lajɛ pour que ka se ka lafaamuya aw ka faamuyali cogo la et puis an ka se ka a baro kɛ aa donc bi de baro ni baro de kun bɛ ne bolo ka d'aw ma bi film chronique de bamako kan aa voilà donc sisan aw ka ka aw yɛrɛ ka hakilinata kɛra mun ye ninnu fila bɛɛ la ninnu parti kelen ni parti fɔlɔ ni parti filanan aw yɛrɛ ka hakilinata kɛra mun ye a ko ninnu na aw k'o fɔ ne ye donc a k'an bɛn wagati wɛrɛ